aw bisimila kunnafoni telima sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la min perezantelen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ danbele muhamɛd kumatigi kunnafoni daminɛna an bɛ to an yɛrɛ fɛ Kayi ba jabagatɛ an b'a ye k'a fɔ fɛn minnu ye lakɔli karamɔgɔw bɛ kalan kɛ yɔrɔ min na n'a bɛ f'a ma ko IFM institut de formation des maîtres i b'a ye k'a fɔ u ka vingt-sixième promotion o kɔni olu bɔra dɔgɔkun in kɔnɔna la a kɔni kɛra fɛn ye fɛn min n'a kɛra nisɔndiya camanba de ye IFM kuru ale kɔnɔna la lekɔli karamɔgɔ bɛ jan o jan lekɔli karamɔgɔ parents bɛ jan o jan bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra k'a laɲɛnamaya a kɛra nisɔndiyaba ye fɛn caman kɛra a kɛnɛ kan o waati kelen na i b'a ye k'a fɔ Nioro du Sahel IFM min bɛ yen lekɔli karamɔgɔ ka kalanyɔrɔ min bɛ yen i b'a ye k'a fɔ degun b'u da la o don kelen olu fana bɔra ka marche belebeleba kɛ marche min n'u y'u ka dusumakasi jira k'a fɔ olu ko k' a bɛ kalo wɔɔrɔ bɔ bi olu tɛ k'u ka burusi sɔrɔ u tɛ k'u ka turuso sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni ye gɛlɛyaba ye olu ko k'i ya n'i y'a la ta k'a lajɛ fɛn minnu ye Sikaso mara ye ka taa fo région wɛrɛw la olu bɛɛ lajɛlen de bɔra u ka yɔrɔ la ka na kalan kɛ olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen dulonnen bɛ nin ko in de la n'a ma ɲɛ olu ka kow dulonnen bɛ u ka burusi la kalo wɔɔrɔ kɔni sisan olu tɛ k'u ka burusi sɔrɔ olu ko k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka se ka dɛmɛ don olu ma pour que olu bɛ se ka lafiya an bɛ waati min na i ko sisan hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛ taa Kalana n'an taara Kalana Kalana o yɔrɔ ma fɛn min ye cercle de Yanfoyila i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni kɛra gɛlɛyaba ye i b'a ye k'a fɔ waati min na an ka zandarmuw bɛ lafiya la sɔgɔmada joona fɛ banbatiw y'u ka banbatiya wale ta k'u sɛgɛrɛ a na k'u kɔnɔ k'a fɔ k'u degelen bɛ min na ko u bɛ ɲɛ sɔrɔ bilen o kɔni bamananw bɛ ntalen dɔ fɔ ko fiɲɛ min taatɔ n'a a taara ni i ba ye o natɔ i b' i fa sama ka girin la o de ye faso armée u ka baara ye i b'a ye k'a fɔ waati min na u girinna ka da u kan olu fana girinna k'u kunbɛn a kɔni kɛra marifa ci ye kosɛbɛ nka i b'a ye k'a fɔ a ko in kɔni labanna sentigi ani ko labanna nka o ko in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ an ka lɛkɔli karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen n'o ye Gawusu Tarawele ale kɔni bɔnɛna a ni na ko in senfɛ nka fɛn min ye an ka zandarmuw ye u kɔni ye ataki u y'a repousser k'a k'u sago ye fɛn min ye état-major des armées n'o ye son excellence monsieur le président Asimi Goyita a bɔra ka welewele da k'a ka nisɔndiyaba k'a jira u la k'a fɔ ko k'u fo k'u y'u jɔyɔrɔ fa ko n'a fɔra tiɲɛtigiya ko nin de don nin de kɔni kɛra Kalana Yanfoyila seriki la an bɛ waati min na iko sisan hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima an bɛ taa Nara n'an taara Nara i b'a ye k'a fɔ Nara ale ni Murujan a bɛ san fila bɔ bi fɛn min ye banbatiw ye u y'u ka banbatiya wale ta ka anbarigo ta k'a da narakaw kan mobiliba tɛ bɔ u ka dugu la ka taa dugu wɛrɛ la wa mobiliba yɛrɛ tɛ b'u ka dugu wɛrɛ la ka na u ka dugu la nka i b'a ye fɛn min ye nin dɔgɔkun kɔnɔna la an ka faamaw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye u ye wulikajɔ boloda fɛn min ye narakaw ye aa u kɔni nin ko in kɔni kɛra nisɔndiyaba ye nara sira bɛɛ lajɛlen lafiyara mobiliw bɛ don cogo min ka di mobiliw bɛ bɔ cogo min ka di fɛn mun ye narakaw ye olu kɔni ko k'olu ye fiɲɛbɔda sɔrɔ a kɛra nisɔndiyaba ye narakaw bolo sabula san fila ɲɔgɔn na olu tɛ se ka voyage ka taa yɔrɔ wɛrɛ maa hali n'a ka di maa min ye ka na nara i tɛ se ka na nka fɛn mun ye nin ko in kɔni sababu bɔra an ka faso arme la u ko k'u bɛ armée du Mali k'u b'a fo ka wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la son excellence monsieur le président Assimi Goïta k'u b'a fo ka wale ɲuman dɔn halisa ko arme bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'olu narakaw k'olu bɛ u kɔ an bɛ waati min na i ko sisan foni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima a b'an sama ka taa Venezuela n'an taara Venezuela Venezuela ale bɛ États-Unis ale bɛ o mara kɔnɔna la Venezuela ale kapitaliba de Caracas i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔna la dugukolo yɛrɛyɛrɛ kɔni a kɛra Venezuela a kɛra kojuguba ye a kɛra ko ye ko min n'a ye tiɲɛniba kɛ sabula i b'a ye k'a fɔ bilan fɔlɔ min kɔni bɔra u ko ko maa ba kelen ani kɔ ko o de tora a la u ye olu su de ye nka u bɛ ka fɛn minnu ɲini olu kɔni cogo ma dɔn u la fɔlɔ nka i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye nin dugukolo yɛrɛyɛrɛ ye a bɛ kɔmi dugulamaw tun y'a dɔn dɔw tun sigilen bɛ n'a ye dɔw yɛrɛ fana tun sigilen tɛ n'a ye nka fɛn min ye ala ko ye dɔw ko ko maa tɛ se k'i sigi k'o kɔnɔ nka fɛn min ye nin dugukolo yɛrɛyɛrɛ sanga ani ka waati a bɛ to ka kɛ Venezuela ani Haiti jamana kan nka fɛn mun ye Venezuelakaw ye banbaatɔ ninnu kɔni u k'u bɛ dugawu don k'u ye kosɛbɛ ko Ala ka saya k'u ma lafiya ye. Ka bi kunnafoni telima an bɛ taa Segu n'an taara Segu kɛrɛnkɛrɛnya la Segu dugu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Nɛmabugu Nɛmabugu i b'a ye k'a fɔ banbaantiw y'u ka banbaantiya wale ta ka Nɛmabugukaw sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye an balimakɛ fila u taara ba olu ma f'u ka denbaya la k'u bɔnɛ u ni na nɛgɛ kanɲɛ mugan a waati fɛn min ye Mohamed Konate ka fara a ni Sajo Konate balimamaw don u kɔni u taar'u sɔrɔ u ka so ka marifa ci u la dɔw y'u damasiyɛn k'a fɔ ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye parce que masalenw don u bɛ sɔrɔ kɛ u ka sɔrɔ fanga ka bon ka tɛmɛ minimana in bɛɛ lajɛlen kan ko o ko de kama u taara ka t'u sɔrɔ so ka taa marifa ci u la maa minnu ye nin ko in kɛ fɛn min y'an ka autorité maaw ye u ye wulikajɔ boloda hali ka bi u b'a ko kan u kalikan don ko ni Ala sɔnna maa minnu ye nin kɛwale in kɛ k'u bɛ tɛgɛda u kan a ti mɛn taa bamakɔ bamanankɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye takisibolilaw ye wuli u ye wulikajɔ boloda bamakɔ a bamanankɛ i b'a ye k'a fɔ takisi kuranin dɔ bolo don bamakɔ n'a bɛ f'a ma ko VTC VTC kɔni a kɛlen bɛ ka takisitigiw ka marché bɛɛ lajɛlen bɔsi u la takisitigiw bɔra ka u ka dusumakasi jira u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye olu ka ka faso ye fɛn fɛn jagoya u kan olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen sara u ka kan ka min sara nka fɛn min ye takisi VTC ye olu tɛ droit kelen sara nka olu a kɛlen bɛ k'u ka kiliyan bɛɛ lajɛlen minɛ u la an bɛ waati min na sisan olu kɔni wulikajɔ kɛ jumadon k'a jira k'a fɔ ko jamana tigilama n'o ye son excellence monsieur le président Assimi Goïta k'a ka lajɛ fɛn minnu bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka ban cogo min na k'olu tɛ VTC ma olu tɛ u contre la nka a ka kan n'a ma ɲɛ olu b'u ka droit sara olu fana k'u ka droit sara u ka jɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ko sinɔn ni gɛlɛya tɛ fila ye gɛlɛya belebeleba a bɛ takisimanw kan bamakɔ an bɛ waati min na iko sisan dakɔrɔ hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima b'a sama ka taa gana n'an taara gana i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni kɛra kabako ye kabako fa dunya fanfarankaba ko dɔw bɛ yen maa fɛn dɔw bɛ kɛ maaw tɛ da a la nka fo i yɛrɛ ɲɛ i b'a ye k'a fɔ an balimakɛ ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ ja ale ka baara ye walimuso kanu de ale ni nin muso in de bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ waati jan bɔ u kɔni bɛ nbɛndiya la fɛn min ye muso furukɛ o kɔni y'a yɛrɛ kɛ kɔmi a tɛ foyi foyi de kalama nka i b'a ye k'a fɔ ninnu b'u ka kow la tuma bɛɛ a b'a bila fo ni an balimacɛ bɔra ka taa a ka baarakɛyɔrɔ la a bɛna don muso kan tuma dɔ la muso in yɛrɛ bɛ an balimakɛ to dalen ka taa a yɛrɛ di kamalen ma ko in kɔni kɛra nbɛndiya ye u fila ni ɲɔgɔn cɛ a laban nana kɛ kamalen ale yɛrɛ kɔni ma cɛ foyi da a yɛrɛ kan n'i y'ale ɲininka ale b'a fɔ ko ale ɲɔgɔnna cɛ tɛ diɲɛ dugukolo in sanfɛ nka jaja cɛ ka dadeli a bɛ ko dɔ kan fɛn min bɛna kɛ sisan Ninnu sera ɲɔgɔn ma waati min na waati min na u ye masa ka sokɛ ta la fo o waati la u bɛɛ lajɛlen bɛ ka wɔsi wɔsiji bɛ ka tɔnti u tilalenma baara in na hakili ka taama nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ u nɔrɔla ɲɔgɔn na u dɛsɛra ka bɔ fɛn min ye bamanankan na an b'a fɔ min ma ko u balanna cɛ n'a muso kɔni balanna a kɔni kɛra maloyaba ye bɛɛ lajɛlen kɔni nana nin ko in filɛ a tɛ bali maa la sabula n'i ye bamananw ɲininka u bɛ nin dɔn kosɛbɛ dɔw b'a fɔ a ma ko dana a tɔgɔ ka ca nka nin ko in kɔni kɛra gana nka i b'a ye k'a fɔ nin kɛlenma diɲɛ bɛɛ de bɔra an b'a fɔ ten diɲɛ bɛɛ de bɔra ka na muso in lajɛ ani a kamalen u balannen bɛ ɲɔgɔn na maaw b'a dɔn cogo min na hakili ka tagama nɔfɛ nin ko in de kɔni kɛra gana jamana kan an bɛ waati min na iko sisan ka bi kunnafoni telima an bɛ taa moti région na n'an taara moti i b'a ye k'a fɔ banbatuw y'u ka banbatiya wale ta k'a fɔ k'u bɛ faso armée sɛgɛrɛ jaja u sigilen don k'u kɔnɔ waati min na banbatuw girinna ka da u kan ja ja olu fana tun pɛrɛnnen don k'u u kɔnɔ a na kɛ i n'a fɔ u fila bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ka ɲɔgɔn bɛrɛ fɛn min ye sɔrɔdasiw girinna ka da u kan waati min na o y'a sɔrɔ dɔw tɛ mobili kɔnɔ dɔw u b'u sen de la ko in kɔni kɛra balinako ye minnu b'u senna olu ma don mobili kɔnɔ olu ko ko mobili ka suma olu y'a labɔ u senna sentɛgɛ ani ko laban fɛn min ye yɛrɛɲini boli ale ni kɔnɔnajuguya tɛmɛn i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye u y'u to o de senfɛ mobili kɔni bɛ ka boli u ka maa kelen kɔni burunna faso armée u ye olu minɛ ka o siri ka bila mobili kɔnɔ ka tila ka continuer k'u gɛn min b'a sen na u ye o fana minɛ fɛn min ye marifa caman caman o kɔni bɛɛ lajɛlen burun burunna u kɔfɛ ko in kɔni kɛra yɛrɛ ɲini ye u ye maa caman caman baden de fa nka ko min ye ko in tarima yɔrɔ ye nin ko in kɔni kɛra fo ka taa fo a daminɛna fo ka taa fo a banna hali kala den kelen a ma armée Mali a ma maa si den kelen waasi n'a ma kɛ olu ye banbati kɔni n'u ye sɛbɛkɔrɔ fa kɔsa u sera ka minnu faa u ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen fa nka caman bɛ yen olu ye duuru don fiɲɛ la nin de kɔni kɛra mopti région kɔnɔ an bɛ waati min na iko sisan nin de kɔni kɛra aw garisɛgɛ aw an y'a garisɛgɛ kunnafoni telima ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔ la aw minnu mana kɛ nin ja in sɔrɔla bɛɛ lajɛlen k'i jija ka ja in walankata k'a jɛnsɛn diɲɛ fan tan ani naani minnu tɛ tubabukan mɛn olu fana ka se k'u ta fan ani u nafa dɔn kunnafoni telima dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la Nin tun perezantelen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Muhamɛd kuma tigi